a bheith ar líne Yeah.
really so Saol ar líne.
Yeah so bímse agus bíonn tusa freisin ar líne tá cuntas Youtube agam tá cuntas Snapchat, Instagram gach uile rud agus tusa mar an gcéanna agus is rud greannmhar é mar cuireann tú tú féin amach sa domhan mhór agus is féidir le gach uile duine thú a fheiceáil agus tú a chloisteáil agus rudaí mar sin so tá go leor scéalta agam faoi sin mar uaireanta is rud an-mhaith é ach uaireanta ní rud maith é freisin so thosaigh mise amach ar eh thosaigh mise ar mo chainéal YouTube nuair a bhí mé sa chéad bhliain san ollscoil so actually an chéad cuntas YouTube a bhí agam bhí sé i nGaeilge em cos ní raibh b'fhéidir an aibíocht agam a bheith i m'aonar em ar chainéal YouTube so thoisigh mise agus mo chara Caoimhe cainéal YouTube darb ainm Tusatube agus shocraigh muid go rabhamar chun Gaeilge a labhairt ar an cainéal sin so bhíomar i gcónaí ag déanamh físeán an-shimplí ar dtús rinneamar like chubby bunny challenge cotton wool ball challenge rudaí cosúil le sin agus bhí an-spraoi againn agus just is rud iontach é a bheith ag déanamh rud atá tú paiseanta faoi so bhí an paisean sin againn don Ghaeilge ach freisin bhí an paisean agamsa a bheith ag déanamh físeán cur in eagar so bhí an-spraoi agam ag déanamh sin agus an Tar éis sin, shocraigh mé chun mo chainéal féin a thosnú, so sin an áit ar thosaigh Bandeadd. Ach nuair a thosaigh muid amach le Tusa Tube, mise agus Caoimhe a bhí ann agus bhíomar just ag déanamh físeán kind of cac really, bhí siad just low quality. Bhí rud difriúil ann, like bhí gach duine eile ag déanamh rudaí as Béarla agus bhí sibhse an chéad daoine ag déanamh rudaí as. Gaeilge B'fhéidir é, agus like sin an rud is tábhachtaí faoi chainéal YouTube a bheith agat, chun saghas niche a bheith agat, agus feiceann daoine sin agus sin an fáth go bhfuil daoine ag iarraidh an cainéal sin a fheiscint agus subscribe agus rudaí mar sin a dhéanamh, mar tá an saghas unique selling point a deireann people. Bhuel daoine, mise ag cleachtadh freisin, a deireann daoine but eh yeah. So thosaigh an cainéal sin sa bhliain 2014 b'fhéidir agus tá sé fós ag dul ach tá cónaí ar Caoimhe i mBéal Feirste anois agus mise i mBaile Átha Cliath so tá sé níos deacra físeáin a dhéanamh sin an fáth em freisin nuair a bhí mise ag taisteal timpeall na háite rinne mise vlogs rinne Caoimhe vlog saghas postcards a bhí i gceist ach níl siad mar an gcéanna really like an draíocht atá ann nuair atá muid le chéile Yeah.
so em yeah so Ach chonaic tat- taitníonn sé liom na na vlaganna yeah na vlaganna yeah taitníonn taitníonn siad liom yeah agus deireann daoine sin but uaireanta ceapaim go bhfuil sé saghas amscaí a bheith ag déanamh Tusa Tube i m'aonar. Oh yeah no tuigim but eh an raibh sé deacair kind of a bheith ag rá a bheith ag labhairt Gaeilge amach sa domhan? Bhí, mar bhí like ní Gaeilgeoir den scoth mé in aon chor, bhí Gaeilge líofa agus iontach ag Caoimhe ón tús ach ní raibh agamsa so em d'fhreastail Caoimhe ar Ghaelscoil ceapaim agus Gaelcholáiste agus d'fhreastail mise ar bunscoil Bhéarla agus ansin d'fhreastail mé ar em meánscoil Gaelach. So sin an áit go bhfuair mé mo chuid Gaeilge. Ach bhí an-suim agam Gaeilge a dhéanamh san ollscoil agus phioc mé ar an CAO, cúrsa Gaeilge agus Iriseoireacht a dhéanamh in DCU agus ní fuair mé é mar fuair mé C sa Bhéarla agus fuair mé A sa Ghaeilge agus ní, like, níl clue dá laghad agam, yeah, but, agus bhí mise ag caoineadh croíbhriste ag an am but tá fáth ag gach rud i mo thuairimse. So, rinne mise cumarsáid agus rinne Caoimhe, an cúrsa, Gaeilge agus Iriseoireacht, so bhí sise ag déanamh, d'you know, ranganna litríochta agus graiméir agus gach rud gach uile lá ach ní raibh, an seans sin agamsa, ní raibh an deis agam so bhí mise ag iarraidh mo Gaeilge a choimeád suas agus bhí an-suim agam sna meáin agus sin an fáth go raibh an saghas smaoineamh sin agam chun cainéal YouTube a bheith agam mar as Tusa Tube tá mise fós ag labhairt Gaeilge i gcónaí agus bhuail mé le go leor daoine as an cainéal sin agus fós tá mise ag labhairt Gaeilge b'fhéidir gach uile lá de bharr an cainéal sin so Tá smaoineamh iontach é domsa 'cause bhí mise ag iarraidh rud mar sin a dhéanamh em but ón tús ní raibh mo Ghaeilge an-mhaith in aon chor, ní raibh you know na ranganna gramadaí agam agus rudaí mar sin, bhí Gaeilge ar kind of caighdeán na hArdteiste agam agus ní raibh sé sin iontach but choimeád mé suas leis agus cuimhin liom so, An fáth go bhfuilimid ag labhairt faoi Tusa Tube ná chonaic duine ar TG4 an cainéal sin agus fuaireamar seó darb ainm WAC de bharr an cainéal sin gan aon auditions nó cleachtadh nó aon rud a dhéanamh just thug siad an seó dúinn. Deis iontach a bhí ann ach ag an tús den seó sin cuimhin liom bhí mise agus Caoimhe curtha in stiúideo ag déanamh guth-thaifead. agus bhí Caoimhe iontach ag léamh na scripteanna agus bhí sí just chomh tapaidh agus ar an mbutton agus bhí mise like in mo sheasamh like oh mo Dhia like ní féidir liom leath de na focla seo a rá fiú ní féidir liom like bhí sé chomh deacair agus is cuimhin liom an chéad lá bhí mise tuirseach traochta mar ní raibh árasán againn ag an ag an am sin so bhí mise ag tiomáint suas agus síos gach uile lá. Bhí mé tuirseach traochta ag iarraidh na focla seo a rá nach raibh mé in ann agus bhí mé just like cúthaileach, ní raibh an fhéinmhuiníneachas agam ó thaobh na Gaeilge de agus ó thaobh saibhreas na Gaeilge de. So just tar éis cleachtadh is cleachtadh is cleachtadh gach uile oíche, bhí Caoimhe ina codladh, bhí mise ag léamh na scripteanna, i gcónaí. Bhí mise ag dul thríd gach rud. Agus ag cleachtadh, yeah.
Agus ag cleachtadh.
Agus is cuimhin liom an chéad lá a raibh saghas screen test againn. So sin an chéad uair a tháinig na ceamaraí amach. Bhí mise like tá mé réidh. Agus fuair mé an script ar an chéad like taifead a raibh ar siúl. Agus bhí an stiúrthóir just shocked. Bhí sí like, Éadaoin! bhí tú iontach and I was like bhuel bhí mé ag cleachtadh agus sin bhí sé mar sin gach uile lá tar éis sin ach just cleachtadh atá i gceist i gcónaí cosúil le aon rud ach má tá tusa ag iarraidh like you know saibhreas a chur le do chuid Gaeilge just coimeád ag dul leis agus coimeád ag léamh coimeád ag ag caint. Sin an rud is tábhachtaí i mo thuairimse, a bheith timpeall daoine a spreagann an saibhreas na Gaeilge agus a spreagann a bheith ag labhairt Gaeilge lena chéile. So bhí mise i mBéal Feirste ar an deireadh seachtaine agus just bhí mé ag labhairt Gaeilge like ar feadh. you know, trí lá iomlán agus ní raibh fadhb ar bith agam. Cúpla bhliain ó shin, ní bheinn in ann sin a dhéanamh. Yeah. So, yeah. Yeah, níl ann ach cleachtadh really, yeah. Yeah, sin é.
Agus, yeah, just bhí.
So seo, seo é like rud, sin é rud iontach a tharla as an YouTube channel. Yeah. Like, a show ar TG4. Agus ar tharla aon rud like nach raibh. chomh deas le sin mar sin. Nuair a bhí muid actually, seo an scéal is fearr liom ar domhan agus is fuath le Caoimhe an scéal seo mar níl sí ag iarraidh an scéal seo a roinnt le éinne Ok. ach bímse i gcónaí right so bhí muid i lár thaifead whack agus bhí muid ag cur feisteas orainn gach uile lá like or like lá amháin déan like, mar camel agus lá eile bhéinn mar like, níl a fhios agam, like béar nó rud éigin. Just bhí muid i gcónaí ag gléas suas. So lá amháin bhí mise like, d'you know, ag cur mo lámha ar mo ghruaig and I was like, jeez, tá mise kinda itchy agus mo chraiceann and I was like, tá rud mícheart faoin feisteas seo and we were like, okay, like is féidir leat é a athrú, beidh tú ceart go leor. And then bhí Caoimhe like, no, tá mise saghas míchompordach freisin. Agus bhí gach duine sa stiúideo just like oh itchy agus míchompordach and we were like nah beidh sé ceart go leor. So an lá ina dhiaidh, rud díreach mar an gcéanna, bhí mé ag like bhí itching taobh thiar de mo chluasa like bhí an feisteas míchompordach and I was like tá rud mícheart anseo, b'fhéidir go bhfuil like allergic reaction tar éis tarlú dúinn because bhíomar ag ithe lón em gach uile lá and I was like b'fhéidir go raibh rud sa sailéid nó níl like ní raibh cliú agam agus Lá amháin bhí mise i Raidió Rí-Rá ag déanamh thaifead ar mo seó agus bhí na cluasáin orm agus fuair mé glaoch ó Caoimhe agus breithlá Caoimhe a bhí ann so I was like cén fáth go bhfuil sé ag cur glaoch orm? So d'fhreagair mé an fón i lár mo sheó I was like chuir mé an ceol ar siúl and I was like bhfuil rud mícheart leat and she was like Éadaoin.

As na costumes nó? as na costumes.
Ohh. Yeah, agus bhí like ceapaim go raibh nits ag gach duine eile ar an set but ní raibh aon duine ag labhairt lena chéile seachas mise agus Caoimhe right so bhí mise like oh mo Dhia tá nits agam agus breithlá Caoimhe a bhí ann so mi, tar éis mo show bhí mise ag dul ar an mbus ar feadh ceithre uair go Dún na nGall Ohh. le buachaill a raibh i mo chúrsa right agus bhí mise like oh mo Dhia tá nits agam beidh mé gafa like beidh mé like just isteach sa mbus seo ar feadh ceithre uair a chloig ag déanamh seo mar tá fhios agam anois go bhfuil nits agam and I was like oh mo Dhia ní féidir liom seo a dhéanamh ní raibh am agam rith isteach sa siopa agus like seampú nó aon rud a fháil so bhí orm dul thuas ar an mbus leis an bhuachaill seo gan faic a rá leis. Shroich mé teach Caoimhe and bhí Mamaí Caoimhe ag fanacht liom. Bhí láimhíní uirthi and she was like Éadaoin thuas an staighre. Bhí cith agam, shuigh mé ar chathaoir agus ní raibh aithne mhaith agam ar máthair Chaoimhe ag an am sin agus bhí scuab aici agus chaith muid b'fhéidir uair a chloig le chéile just is like bhí sise ag dul thríd mo ghruaig ag faigh na feithidí seo amach agus bhí sé just náireach like oh mo Dhia bhí sé fata. Bhuel tá sibhse like gorgeous fear anois. Oh tá
but oh mo Dhia bhí sé chomh greannmhar agus an oíche sin bhí muid amach le haghaidh breithlá Caoimhe i gclub oíche agus bhí tuistí Caoimhe ann freisin agus like rinne mise damhsa darb ainm The Nit Dance bhí mise ag déanamh seo le mo lámha ag déanamh seo like cosúil le dabbing agus it i lár an dab just chun a bheith like yeah tá mise ceart go leor ach bhí an t-ádh dearg orm mar tá gruaig d'you know díreach agamsa ach tá gruaig like tá afro ag Caoimhe gruaig chatach amach is amach so bhí nits aici agus bhí siad i bhfad níos measa ná na nits a bhí agamsa bhí like ceithre cinn i mo ghruaig ach bhí like 20 nó 30 i ngruaig Uff. Chaoimhe agus ní raibh Mamaí Chaoimhe in ann iad a bhaint mar bhí gruaig ag fásach aici. Ach fuair siad na nits amach am éigin agus ansin bhí sin i mí Iúil agus chuaigh mise go dtí Birmingham b'fhéidir cúig nó sé mhí ina dhiaidh. agus bhí nits agam ansin freisin agus n'fheadar an raibh siad ó b'fhéidir like top éigin a raibh agam nó an raibh siad fós ag Caoimhe cos ní raibh siad agam i lár an am sin agus beidh sise chun mise a mharú le bheith ag rá seo ach ceapaim go raibh siad fós san san afro sin like níl a fhios agat cad tá istigh san afro sin so níl an teilifís chomh glamorous Is a cheapann gach duine. Yeah agus bhí like boladh as na feistis freisin cos bhí siad ó like charity shops agus gach rud cos bhí muid ag caitheamh like rudaí aisteacha cos like ní bheidh tú in ann rudaí mar sin a fháil in aon áit eile seachas like charity shops agus rudaí mar sin so sin an fáth go raibh nits air like níl a fhios agam bhí sé just uafásach agus ansin tháinig muid isteach ar an Luan go dtí an seit arís agus just bhí boladh tea tree i ngach áit agus bhí mise like ní mise agus Caoimhe na haon daoine a bhfuil an nit seo ina ghruaigse agus yeah just bhí an-craic againn an am sin. Oh Lord. Na rudaí is tábhachtaí chun rudaí a roinnt. Sin é. Yeah. Agus an, tá an seó críochnaithe anois nó? Tá an seó críochnaithe le dhá bhliain anuas ach tá sé fós ar an teilifís gach Máirt, gach Déardaoin agus gach Satharn, ceapaim. D'athraigh siad na laethanta ach. Tá sé greannmhar mar buaileann tú le daoine and they're like tusa an cailín ón teilifís and I'm like Bhí. yeah ach ar an seó bhí Caoimhe b'fhéidir like an eolaí, an duine cliste agus bhí mise mar amadán ceart, bhí mé i gcónaí gléasta suas, i gcónaí ag iarraidh eolas a aimsiú amach so bhí na turgnaimh go léir déanta orm so bhí mise mar just you know, scapegoat ceart yeah, i gcónaí, but bhí an-craic againn. so, an bhfuil gach duine like, ó oh, dia dhuit! Uaireanta, yeah.
An, ach deireann go leor daoine, an rud atá greannmhar um, faoi mise agus Caoimhe ná tá canúint saghas Baile Átha Cliath agamsa ó thaobh na Gaeilge de agus tá Gaeilge ó Dún na nGall aici, so tá Gaeilge an-difriúil againn. Tuigeann go leor daoine mo Ghaeilge ach ní thuigeann duine ar bith Gaeilge Caoimhe. Tá sé an-greannmhar like. Go háirithe ar TusaTube. Bhí mise ag déanamh em físeán a chur in eagar like cúpla bhliain ó shin agus bhí mo roommate liom and she's like Éadaoin, tuigim gach rud a dúirt tú ach Caoimhe? No. Níl focal ar bith faighte agam. Tá sé an-deacair, like. Like labhrann sí chomh tapaidh agus tá sé tá sise níos measa anois mar cónaíonn sí i mBéal Feirste so bíonn sise ag labhairt Gaeilge an t-am ar fad like like ní féidir liom fiú Gaeilge Caoimhe a thuiscint i gcónaí anois. Agus tá sé greannmhar mar ceapaim go bhfuil mo Gaeilge an-éasca a thuiscint. Yeah, yeah, tuigim gach rud atá tú ag rá, yeah.
Yeah.
Em, but yeah, tá tá sé an-deacair cos úsáideann siad like téarmaí difriúla agus rudaí mar sin so uaireanta tá tú just like, eh, Yeah, cad? like deireann mise madra, deireann sise madadh.

uaireanta cause tá mise fós ag foghlaim i gcónaí agus uaireanta piocam suas as Gaeilge Caoimhe and I'm like no sin ní ceart níl mé chun sin a rá níl sé sin mo chanúint but yeah ag measc ag meascadh suas like yeah lens ar agus sin é ach tá Gaeilge like an-meascaithe suas agamsa mar bhí like múinteoir agam ón Daingean bhí múinteoirí agam ó Chonamara agus like bhí múinteoir agam a raibh cónaí orthu i Cill Dara agus gach rud so tá Gaeilge an-difriúil agamsa ach ceapaim go bhfuil an Gaeilge sin ag b'fhéidir gach duine timpeall Baile Átha Cliath agus na contae mar sin. Agus ar líne?
Yep. An labhraíonn tú, gan like do channel YouTube, an labhraíonn tú Gaeilge say i do Snapchat nó rud mar. So, actually sin rud suimiúil em mar. Tá mise tar éis mo mháistreacht a chríochnú anois so tá mise ag déanamh mo thráchtas faoi láthair agus sé an t-ainm atá air ná Gaeilge Ar Líne, sin an saghas mana atá ann, em agus le haghaidh an em an tráchtas seo tá mise chun saghas em turgnamh a dhéanamh agus dúshlán a dhéanamh dom féin so tá mise ag iarraidh a bheith ag labhairt Gaeilge níos mó ar líne tá mise chun em mo Snapchat a thosnú a bheith ag caint as Gaeilge tá mise chun tweet agus rudaí mar sin a chur i nGaeilge because déanaimse uaireanta é ach níl mé chomh maith is ba mhaith liom a bheith so sin saghas an tráchtas atá mé chun a dhéanamh so clár faisnéise a bheidh i gceist so beidh mé ag cur agallamh ar dhaoine a mbíonns ar na meáin shóisialta ag labhairt Gaeilge an t-am ar fad cosúil le daoine le Siún Ní Dhuinn tá sise iontach. agus Mícheál Ó Ciaraidh agus daoine cosúil leis sin so tá mise ag iarraidh spreagadh a fháil ó na daoine sin agus a bheith ag labhairt as Gaeilge ar líne so tá súil agam go mbeidh mé ag labhairt as Gaeilge ar líne níos níos mó anois. Yeah, beidh sé sin iontach. Yeah. Cos níl a lán daoine, tá aithne agam ar em Gaeilge le Glam but níl níl aithne agam ar really éinne eile kind of Em níor chuala mé riamh faoi na daoine a dúirt tú yeah so yeah chuala mé faoi Gaeilge le Glam sin blog sin blog yeah yeah blog le cúpla daoine le chéile nach ea? Ceathrar yeah ceathrar yeah yeah agus is múinteoirí iad agus em is Gaeilgeoirí den scoth iad agus bhuail mé leo uair amháin chuir mé agallamh orthu agus tá siad an-deas an-an-deas agus do bhuaigh siad em dúirt sé gceann like na sockies nó rud mar sin yeah yeah yeah ceapaim gur yeah yeah ach tá daoine ar Snapchat ar nós like Mícheál Ó Ciaraidh oibríonn seisean in TG4 agus déanann seisean like Snapchat i gcónaí bíonn seisean ar an Snapchat TG4 agus Siún em oibríonn sise mar saghas em spreagthóir na Gaeilge in RTÉ so bíonn tá sise suimiúil mar bíonn sise ag labhairt as Béarla agus as Gaeilge ar líne like uaireanta piocann daoine like do you know, teanga amháin agus fanann siad leis ach bíonn sise iad a mhe, like bíonn sise ag iarraidh iad a mheascadh agus is breá liom sin. Dhátheangach, yeah, sin, sin iontach.
Yeah.
Yeah, caithfidh mé na, na, na naisc a fháil uaitse. Yeah. Agus beidh siad síos in the description, I don't know how to say that. An raibh scéal eile agat? Bhí.
scéal amháin eile cause bhí mé ansin ag labhairt faoi na rudaí greannmhara agus spraíúil atá faoi bheith ar líne ach bhí mé ag iarraidh freisin a bheith ag labhairt faoi na rudaí b'fhéidir gránna agus nach bhfuil an-mhaith a tharlaíonn ar líne so an tseachtain seo caite just tharla eachtra domsa agus tar éis sin bhí mé i gcónaí like thosaigh mé ag smaoineamh air and I was like níl an tuiscint seo ag go leor daoine go dtarlaíonn seo i gcónaí so bhí mise i mBéal Feirste mar a dúirt mé um an deireadh seachtaine seo caite agus um bhí mé just ag dul le mo ghnáthshaol agus chuaigh mé ar Snapchat agus bhí mé ag féachaint ar na na scéalta go léir agus chonaic mé scéal de ceann de mo chairde a bhí ann agus at Éadaoin Fitzmaurice a dúirt sé sin m'ainm as Béarla agus bhí buachaill ann agus bhí bhí sé ag labhairt fúm agus dúirt sé rud nach raibh a raibh príobháideach domsa agus bhí sé ag labhairt fúm agus cuireadh ar a scéal é agus at Éadaoin Fitzmaurice a dúirt sé agus like. So chuir chuir sí an clib ort? Yeah Jesus yeah agus agus ar an scéal like. Agus bhí bhí an like bhí duine amháin a ghlac an físeán ach bhí duine eile a raibh ag labhairt fúm rud príobháideach agus nach raibh mise ag iarraidh roinnt le éinne yeah agus em do chonaic mé an scéal sin and I was like, oh mo Dhia, níl mé sásta faoi seo like ní féidir leat sin a dhéanamh agus ní féidir like just buachaillí a bhí ag iarraidh a bheith mar leaids b'fhéidir ach bhí mise like bhí mise ar dtús bhí fearg orm ach tar éis sin bhí brón orm cause bhí mé just mhothaigh mé uafásach go raibh duine ag labhairt liom faoi sin agus mar sin agus em yeah no ní ní raibh mothúchán deas a bhí ann agus em so sheol mé teachtaireacht chuig an bhoc sin and I was like an féidir leat an scéal sin a bhaint cause níl mé ag iarraidh go bhfeicfidh daoine nach bhfuil aithne agam orthu sin yeah cause like anois tá tá fhios ag daoine rud fúm agus níl aithne acu orm so em dúirt sé no. Ansin sheol mé teachtaireacht eile chuige and I was like níl sé sin greannmhar, níl mé sásta faoi, an féidir leat é a bhaint? Bhain sé é ansin but fós like chuir sé an scéal suas ag b'fhéidir dó a chlog ar maidin agus do bhain sé é ag b'fhéidir a trí nó a ceathair a chlog san iarnóin so bhí sé feicthe ag gach duine ag an am sin em agus bhí níor, níor tharla rud mar sin dom riamh agus i gcónaí deirimse like tá cainéal YouTube agam bímse oscailt, an-oscailte ar líne like labhraím faoi cibé rud ach tá rudaí eile. atá príobháideach agus nach bhfuil mise ag iarraidh a roinnt agus do roinn like roinn. Sin do rogha though freisin like ní níor thuigeann siad sin yeah. níor thuig siad é seo is is do rogha cad atá tú ag iarraidh a chur suas ar yeah líne yeah agus sin é sin like é. ní féidir leat aon rud a chur suas ar líne faoi duine eile gan

bhí mise ag caoineadh faoi blah bli blah agus fuair mé teachtaireacht ar ais agus dúirt sé oh like tá brón orm ach cheap mé go mbeidh tusa ceart go leor leis mar bíonn tusa ag labhairt faoi you know rudaí ar nós menstrual cups ar youtube and I was like
Sin rud eile, sin do rogha like I was like rud mar sin sin like filtered, sin rud scagtha. yeah agus chuir tú é in eagar like. yes like rinne mé script don físeán sin chaith mé na huaireanta ag gearradh amach gach rud you know a raibh ró-oscailte nó rud mar sin ach bhí seo fúm mar dhuine agus fúm like a raibh an-príobháideach i mo thuairimse agus just ní thuigim go bhfuil an tuiscint sin ag an glúin seo go bhfuil rudaí fós príobháideach inár shaol. Ceapann daoine go bhfuil, má tá tusa ar líne, má tá tusa ar Snapchat agus má tá tusa chun blag a dhéanamh, tá tusa sásta. Tá saol scagtha ag gach duine atá ar líne. B'fhéidir go bhfuil rudaí agatsa nach bhfuil tusa chun a bheith ag labhairt faoi ar líne. Tá gach duine mar an gcéanna. So ceapaim go bhfuil, b'fhéidir, níl a fhios agam, Tá tábhacht iontach ar a bheith ag labhairt faoi rudaí mar seo agus faoi fadhbanna mar seo chun rudaí a bheith ag athrú agus chun tuiscint a bheith ag daoine faoi cé chomh dáiríre is atá rud mar sin mar you know tá féinmhuiníneachas agam agus you know bhí bhí mé like d'you know míshásta faoi ach ní raibh mé chun you know a bheith you know, hysterical ag caoineadh faoi ach tá daoine ann b'fhéidir yeah you know mar sin tá daoine ann you know feiceann tú seóanna now tá a fhios agam go bhfuil sé seo like you know hyper em example ach tá seóanna mar shampla Thirteen Reasons Why agus tá rudaí mar sin a tarlaíonn do chailíní i gcónaí. Agus, you know, chuir an cailín sin lámh ina bás féin agus tá a fhios agam nach bhfuil gach duine chun sin a dhéanamh ach tá an baol ann go dtarlóidh rud mar sin. Yeah, tá sé an-dáiríre, like, Yeah. yeah.
So, sin scéal faoin idirlíon agus faoi a bheith ar líne nach bhfuil chomh greannmhar agus chomh spraíúil is a raibh b'fhéidir a bheith ar an teilifís. Yeah, tá dhá thaobh air.
Tá dhá thaobh air i gcónaí agus. ní bhíonn gach duine ag labhairt faoin thaobh eile atá i gceist agus ceapaim go bhfuil sé sin an-tábhachtach chun a bheith ag labhairt faoi agus a bheith oscailte faoi agus a bheith you know ag tosú kind of conversation faoi. Gan dabht. Bhuel, go raibh míle maith agat le le bheith ar an podcast. Woo! Agus go raibh maith agat. Em, just rinne mé dearmad ar dtús. Cá bhfuil tú ar an idirlíon?
Tá mise ar an idirlíon ar Bandeadd, sin an t-ainm atá orm, B-A-N-D-E-A-D-D, nó is féidir libh mé a fháil ar TusaTube freisin, sin T-U-S-A agus Tube.